Khutba umenewu amamyamika Allah tabaraka wa taala ndi kumutamandira komanso kufuna zabwino Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amachitiranso umboni kuti palibe woyenera kupembedzedwa mwachoonadi koma Allah yekha basi ndi kuti ndithudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi kapolo wa Allah komanso mthenga wa Allah subhanahu wa taala. Ndiye munatchulidwa maaya atatu amene akulimbikitsa za kuopa Allah taqwa Ayah yoyamba imati, Enyi anthu! Muopeni Bwana wanu, Allah, Mbuye wanu, Allah amene adakulengani kuchokera mwa munthu mmodzi. Ayah ina imati, Enyi inu amene mwakhulupirira! Muopeni Allah kumuopa kwenikweni ndipo musamwalire koma muli Asilamu. Ayah ina imati, Muopeni Allah, um, ndipo yankhulani mawu achilungamo, mawu olungama. Mukatero Allah akukonzerani ntchito zanu zonse komanso akukhululukirani machimo anu, ndipo amene amumvere Allah ndi Mtumiki wake ndithu wapambana kupambana kwakukulu. Ndiye nkhani yaikulu inali apa ndi attaqwa, attaqwa, attaqwa malo okwana ah, atatu. Kutanthauza kuti taqwa ndiye maziko akupambana kwa munthu m'moyo uno ingakhalenso m'moyo wa m'manda, ingakhalenso m'moyo umene ukubwera pambuyo pakuti tadzutsidwa m'manda. Attaqwa. Kwa nthawi zambiri Allah akamakamba za anthu amene akapambana amati inna lilmuttaqina mafaza, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. So anthu attaqwa ndi amene akakhale opambana, ndi amene akapulumuke, ndi amene akakhale m'minda ya mtendere. takuwa chinthu chofunikira kwambiri ndi zimene zimapanga stress kuti zimalimbikitsa kwambiri aya zimene zikuyankhula apazi tsopano mbali munasaba pali connection yanji pakati pa nkhani ya takuwa ndi nkhani ya nikah chifukwa zinthu zigwirizana eti zinthu zigwirizana kuti mu situation munthawi imene tiku- tikulumikiza pakati pa anthu awiri amene akukwatirana ibrahimu ndi amariya bwezi tikunena kuti nkhani yake sangalalani kanjoyeni ndi zina ngati zimenezo ndipo tikamakamba pano koma apa tikukambanso nkhani ya takwa muopeni allah muopeni allah muopeni allah monga ndafotokoza kale kuti popanda takwa ndi kuti banja si chinthu chaching'ono banja ndi chinthu chachikulu kwambiri hadithi ina imene sindili shuwa kwenikweni kuti kudalilika kwake kotani imafotokozedwa ndithu m'mabuku a hadithi kuti uh, man tazawaja faqad faqad iktamala nisfu ddin Munthu amene uh, watani wakwatira ndi kuti wakwaniritsa theka la dini imatero hadithi falyattaqillaha fi nisfi lbaqi angolimbikira kumuopa allah mutheka linalo lomaliza lotsalira so ngati nikah kapena ukwati banja likuyimira theka la dini 50% ya dini yonse kuigawa pakati theka linali ndi ukwati kuti chinthu chimenechi sungachithe uh, kuthupi chabe ndi ma emotions chabe sungachite chikufunikira spirituality nkhani ya uzimu tsopano yomwe ndi taqwa ija kumuopa Allah a Mariam Sarah Stambuli akamtsogoza Allah ndi kumuopa kuti Allah akundiona ngakhale ndili mnyumba ndi amuna anga ngakhale ndili mchipinda ndi amuna anga awanso a Ibrahim akamtsogoza kumuopa Allah tabaraka wa taala akakuti ali ndi nkhoswe imene uh, ikupangitsa kuti banja lawo litani likhale lopambana koma akakaona zoti a ngati aliyense akutiona pano Or titachita ndewu, or titachitirana mwano, palibe aliyense amene anali akundiona. Chifukwa kugwira ntchito yabwino pamaso pa anthu zimakhala zosavuta kusiyana kuti timayesetsa ndithu kuoneka a taqwa chani kumaona tili kugulu kwa anthu. Koma sono zomwezi kuti uzichite kuseri pamene uli wekhawekha mpamene pamakhala kumuopa Allah kwenikweni pamenepo. Ndiye ah, nkhani ya taqwa ikugwirizana ndi nkhani ya nikah kuti ngati sitimuopa Allah kuti banja lathu ili sitingaliyendetse bwino pa banja Chinthu chovuta chikufunika ka ka ingredient ka element ka taqwa kumuopa Allah mwina amuna akowo ndi ofupikirapo iwe ndi wamtali kwambiri kapena iye iwe mamunawe ndiwe giant iwe wa mphamvu zochuluka mkazi wako kukhala wowonda so zikatengera kuti palibe taqwa palibe wina kapena kumuopa basi muzingokhalira kumenyana mmene mukuchitana nkhanza ndi kuponderezana koma tikamuopa amene Allah banja lathu liyenda chani liyenda momwe ndi nkhani yake ndi ukapikako

Ndiye chinali cholinga a Ibrahim ndi a Mariam ndi ena tonse amene tili m'mabanja ndi amene sitinalowe m'mabanja. Niyya yathu ndi chiyani pabanja? Wa innama likulli mri'in ma nawa, munthu umapeza zokhazo zimene unatsimikiza pamene umagwira ntchitoyo. Hadithi imeneyi kuti idzi idzibwera kufotokoza kwa Imam Suyuti rahimahullah buku lake la Asbabu Wurudil Hadith Chimene chinapangitsa kuti mtumiki adzayankhule nkhani imeneyi, panali munthu wina adapatsidwa dzina lotchedwa kuti Muhajir Ummi Qais, munthu wosamuka chifukwa cha amake Kaisi. Salamu alaikum. Adapatsidwa dzina limeneli ku Madina Munawwara, munthu wosamuka chifukwa cha amake Kaisi. Chidachitika nchiyani? Munthu ameneyu ku Makkah al-Mukarramah amafuna mtsikana mzimayi wina dzina lake amake Kaisi, Ummu Qais. Ndiye inali nthawi imene Asilamu amasamukira ku madina linali lamulo ndi kufuna osafuna Msilamu aliyense athawitse chipembedzo chake athawitsire ku madina munawwara akatha kumpembedza Allah mwachani mwamtendere ndi mwaufulu. Ndiye mkaziyo adamuuza kuti, ah, ngati mundifuna ine, ine ndikusamuka. Ngati mwandifunadi mukandipeza kuti? Ku madina. Ndiye mchimwene uyu Chimene chidampangitsa kuti asamuke ku Makka kupita ku Madina sichinali kuti akusamuka chifukwa chomulondola Mtumiki kapena chifukwa chosangalatsa Allah iyayi. Nkhani yake ndikampeze ndani? Make Kaisi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ndiye atafika ku Madina al-Munawwara nkhani ija nkudziwika basi Mtumiki anayima ku mimbar kuyamba kufotokoza kuti innamal a'malu binniyat. Ntchitotu Allah amalipira ndi kulandira malingana ndi chitsimikizo chimene munthu watsimikiza. Wa innama likulli mri'in ma nawa, wina aliyense kwa inu adzipatsidwa malingana ndi chitsimikizo chimene anatani anapanga. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, choncho mwa inu- mwa inuyo amene niya ya kusamuka kwake amafuna kusangalatsa Allah ndi mtumiki wake hijratuhu ila Allahi wa rasuli, kwa Allah walembedwa ndi kulipidwa kuti akusamukadi chifukwa cha Allah ndi mtumiki wake sallallahu alaihi wasallam.

Assalamu alaikum.
Sono nikah ndi ibada. Nikah tu kwa ife sichizolowezi sichikhalidwe. Tidapeza makolo athu akukwatira ndife tizikwatira. Ah, ndi chinthu chimene chakhazikitsidwa pa dini yathu. Ndi chimodzi mwa zisonyezo zikuluzikulu za dini yathu. In fact, nikah ndi ukwati tikautenga bwino ife asilamu ndi chida chimodzi chogonjetsera adani athu. Adani athu kumutu ndi umati wawo ukucheperachepera akusowa mamembala m'zipembedzo zawo ndi m'matchalitchi mwawo kamba ka mthetho woti anthu sakufuna kukhala pabanja, anyamata amakhala nthawi yaitali asanalowe pabanja ndi ma celebrity, azimayi nawonso amakhala nthawi yaitali asanalowe pamene azilowa pabanja ndi 40 chakuti, 50 chakuti, angobereka mwana mmodzi. mapeto ake m'zipembedzo zawo kusowa anthu koma ife asilamu kutenga mabanja awiri okha swafa zitatu kukwanira salamu alaikum mabanja awiri swafa zitatu ndiye niya ikhalepo yonena kuti choyambirira ine ndikupanga izi pofuna kutsata sunna ndi chiphunzitso cha muhammad sallallahu alaihi wasallam pamene mtumiki anati chani nikahu min sunnati nikah ndi chiphunzitso cha ine Ngati ukufuna kuti Muhammad ukondane naye ukakhale naye chonchi ndiye ukakamire sunna yake fa alayhi bi Anapita sunnati anyanyamala atamugonjetsa adani ndi mpaka pano.
Mbiri. Nikah nikah ndi sunna ya mtumiki kunena kuti kukwatiritsa a Mariyamu kwa a Ibrahim ndikufuna tikwaniritse sunna ya mtumiki alayhi salatu wassalam chachiwiri chonena kuti khala ndi niya khala ndi niya yopanga ana ochuluka amene apereke mphamvu kudini ya chisilamu asalamu alaikum msilamu ana aziyambira 10 kumapita mtsogolo salamu alaikum msilamu ana 5 chifukwa chani vuto chani Bwanji mwabereka ana 10, ana 15 kumapita mtsogolo. Mtumiki akuti chani takatharu tazawwaju waludan wadud. Mukamakwatira mzikwatira mkazi wobereka kwambiri wachikondi kwambiri. Fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyama. Tsiku la kiyama ine ndikanyadira chifukwa cha kuchuluka kwanu. Kodi ummati wa Muhammad ndi ndani posakhala ife? Eh, Amene akanyadire mtumiki ndani posakhala ife? Ndifeyotu. So kaniya kamene katatunso kakhalepo kamene kuti. Tikakatsogoza zimene ziti zikalimbirira banja lija kuti ya banja la tulitu ola mutakhala zikhomo za mtundu wanji tifuna kukwaniritsa sunna ya ndani ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komanso tifuna yomul qiyama mtumiki aka- akapoke akanyade chifukwa cha ndani? Chifukwa cha ife. Wonjezera apo kupanga nikah ndi cholinga kuti ndizikwanitsa chilakolako cha thupi langa mu njira ya halali pamene ena anyamata asankha kukwanitsa chilakolako cha munjira ya haramu ine ndasankha kukwanitsa chilakolako cha thupi langa mu njira ya halali tiye ndizichita mtumiki akuti chani wa fi bud'i ahadikum sadaqa ingakhalenso kukuchita banja kugona ndi mkazi kuchita banja mnjira ya halal yani kukumana kuchipinda imeneyonso chani sadaka takbir moti munthu amene amakhala kuchoka mmawa mpaka na madzulo titititi losero sabaka khale konse kuonoza swala Assalamu alaikum. Chiliponso chiphunzitso choposa chiphunzitso ichi palibenso chiphunzitso chopambana kuposa apa masiku apitawo kuti kaya ku China kaya kuti ati kumene akumakakamiza anthu kuti adzi apange ana ana achite achite azi- a- achite mabanja ndikumachita kupereka mphatso kuti aliyense amene angapezeke kuti mpakana mkazi wapezeka ali kuti pathupi wabala mwana timpatsa mphatso mwakuti koma anthu sakufuna kulowa mabanja sakuwafuna mabanja so ndi chisilamu chokha chimene chatsalira ndi mkhalidwe umenewu ife asilamu kugonjetsa adani athu tiye tizingopanga practice dini yathu basi munthu asamunamize kuti iyayi sharia tiye titenge mabomba tikaphulitse wabodza amene Lero kulibe kugwira lupanga, kulibe kugwira mfuti. Zabodza, zimene si Chisilamu. Kutenga bomba lathu n'kuyenda umakaphulitsa anthu, zimenezi kulibe lero. Lero kufuna kuwagonjetsa adani athu, tiye tipange practice deen. The best way to defend our deen is to practice the deen. Pang'ono ndi pang'ono mwaona anthu achikunjawa kumanena kuti ah, tiye tiyesere Asilamu aja. Masiku apitawo ife Asilamu timapanga chikhalidwe cha mdulidwe, eti timangopanga kuti ndife Asilamu. Timangopanga basi, mangopanga. Sikuti achipatala atiuza, sikuti ndani atiuza lero ndi kuti suyo akuzungulira ndi magalimoto. Khalani otsogola kachiteni cha mdulidwe. Then ife takhala tikutsogola for decades. Anzathu asanatsogole koma adzidzimuka lero. Otsalira nthawi yaitali. Ku UK, ku UK, ku London mupeze kuti malo ambiri mukutsegulidwa ma, ma, ma sharia courts, makhoti a chisharia azungu amene akumasankha kuti akaweruzidwe ku khoti la chisilamu ena akhala kupanga propose m'mapaliyamenti mwawo kuti bwanji for, for about 5 to 10 years tidzangoyesako kugwiritsira ntchito sharia law 5 kapena 10 years yokha kungoyesera kuti kudziko kwathu kuno umbanda kuthe chiwerewere chithe zakumwamwa zithe kenako tidzabwereranso kumalamulo athu so chimene tingachite ife tizingopanga practice dini anthu adziona okha kukongola kwa dini

ndi hadithi ya mtumiki wathu Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Zimene zapereka langizo lalikulu kwambiri kwa amuna mabanja wa ashiruhunna bil ma'ruf mawu afupi kwambiri koma kukanika kuwatambasula Inshallah. ovuta kuwatamba mawu afupi kwambiri wa ashiruhunna bil ma'ruf ndipo khalani nawo mwaubwino

Mtumiki zimafika kuti akazi ake afuna akwere pa ngamira, afuna akwere pa haudaj, ngamira ija ankaikonzera kachipinda kuika mokwana kuti mzimayi akwere mmenemo basi ngati mkazi wa bwana. Poti akwere pamenepopo Mtumiki amaika mwendo wake kupinda bondo lakeli kuti mkazi wake aponde pamenepo ngati steps.

kuti amwe ndi aisha atamuja ndiye mkubwezeranso mtumiki mtumiki anafunsa kuti aisha milomo yako unaika pati pakumwapo unakhazika pati aisha kuloza kuti ndinaika apo ndiye kutembenuza kapu ija nayenso milomo yake ndikuika pamene anamwera aisha paja wa ashiruhunna bilmaruf takbir Allahu Akbar. anthu ena amaganiza kuti chisilamu ndi chimidzimidzi Ayiwala kuti achimidzimidzi ndiwo mtumiki amakhala 1400 years ago koma anali wachizungu kwambiri kuposa azungu a 21st century anthu amachoka ku midzi ndi kudzaphunzira chizungu pa madina almunawwara sindidaonepo munthu wonunkhira ngati muhammad sallallahu alaihi wasallam ukadutsa mnjira ndi kumva fungo la perfume umadziwa kuti padutsa mtumiki Umadziwa kuti ukapeza ana akusewera ndikumva mwana umadziwa kuti mwana uyu Mtumiki anamupapasa dzanja pa mutu umadziwa pa fungo amanunkhira perfume udziti Muhammad anamugwira mwana uyu. Ena amaganiza chisilamu ndi chayaviyavi. Chisilamu chachimidzi no no no sitinawerenge moyo wa Mtumiki alayhi salatu wasalam. Mtumiki alayhi salatu wasalam ali pa ulendo ndi masahaba ake wapita kudawa apita kunkhondo wauza masahaba tsogolani pali zimene ndifuna ndichite ndi mkazi wanga mbuyo. pa ulendo masahaba atsogola ali kutsogoloko amuuza aisha bwanji tipikisane kuthamanga Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. munthu wa zaka 50 chakuti 60 chakuti samapanga zimenezo ali nyamata ngati ine ta 50 chakuti akuti aisha tithamangitsane hadithi ya sahihi kuthamangitsana

Pena kumaliza kumene ngati pali ubwino uliwonse umene muli nawo Ibrahim aonetseni kwa akazi anu. Munthu yekha amene adzakhale nanu mukadzadwala, munthu amene adzakhale nanu mutasauka, kaya mwalemera, kaya mwadandaula, mukazungulira zungulira kobwerera ndi kwa akazi anu inu. Allah. Tizipatsetse. Invest in your wife. Ngati muli ndi ubwino uliwonse ikani mwa akazi anu mudzabwereranso mada. Faida. amariyamu sara musanyadire kuti yashendemo yangu chifukwa ndikubweranso kwa inu tsopano nde konzekerani chachitatu chemba chifuna chite chimecho mbali yako eh? kwa mkazi chachikulu chimene chisilamu chamulamula mkazi ndi mafaha kumvera kugonjera kumvera ndi kugonjera pali kumvera kungomvera kuti anamva eh? ndi tsopano pali kumvera ndi kugonjera sam'an wa taata wamva ndi kugonjeranso zinthuzo chimene chindi chimene chichiti chachikulu chimene chisilamu chamulamula ndani mwana munthu wachikazi msilamu wachikazi kuti achite kwa amuna ake kuti amuna ake akalamula chinthu iye awatani awamvere pa chimenecho ndipo mtumiki pakumaliza anangomaliza kuti lau kuntu

mkazi awamvere amuna ake atsatire ndi kugonjera amuna ake fasalihatu qanitatu choncho akazi amene ali abwino ali angwiro ndi ati ya allah qanitatu ndi amene amakhala ogonjera ndi kuwamvera amuna awo hafidhatun lilghaibi bima hafidha Allah, amakhala odzisunga mwanseri. Yani pamene amuna awo atalikira,

sumaluza chilichonse. Ngati akazi zikuwavuta m'mabanjamo makani Allah.
kusamva
nkhani imene kumavuta nditi ndi imene zomwe zimapangitsa amuna ambiri kuluza tempa kuti mawu akuchepa kungotulutsa chibakera
Allah.
Kuona kuti akamayankhula akhala akuchepa eti tilongosole ndi kuti kungotulutsa bakera basi Allah. so tikumgwetsera mwana mwamuna mu haramu Allah. kumgwetsera mu zoyipa so kumvera ndi kuwagonjera amuna kumesa mwalola kodi apa suita mumatchaja 50000 itete eti muona mmisa umanu makautini magali mudakuti amasikide kakuti chani kunyalira eh tiyeni ti- ti- ti- tizizikumbukira zimenezi tiyeni tilemekeze kudzipereka kumene makolo athu adzipereka chinthu chachikulu kuti ichi isapezeke patsogolo pakasi ndikufuna amene kuyenda nopana astaghfirullah tiyeni tikhale akazi akhale munthu wogonjera ndipo amvera mu hadithi ya mtumiki alayhi salatu wassalam anena kuti eh, nga- ngakhale mkazi akadalamulidwa kuti adzinka adzichotsa kwale kuchoka mwalawi m- mphiri lina kupititsa phiri lina yani kumagumula phiri kumatenga ngati kumakatula kwina kwake zimenezo zikadakhala zochepera Saka- sangakhale kuti wakwaniritsabe haki ya amunake

ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat aljanna mkazi wina aliyense amene angamwalire amunake ali osangalala naye straight akalowa ku janna straight akalowa ku janna ndakuganiza ndiye tikuti tiyeni tilemekeze zinthu za mtumiki wathu tisamaonetse ngati mtumiki wathu sadafotokoze bwinobwino kapena sadaphunzitse kukhala ngati adanyamuka asadamalize kugwira bwinobwino ntchito mtumikitu adasiya ntchito yake yofotokoza bwino lomwe taraktukum ala lbaidai mwiniwake amatero hadithi paja taraktukum ala lbaidai la yazigu anha illa halikun ndakusiyanitu pa njira yoyera bwino yowala bwino ina amaonjezera kuti lailuha kanahariha imene usiku wake ndi owala chimodzimodzi ngati usana wake. Munthu amene angapotoke ku njira imeneyi ndi munthu wokawonongeka basi. Chomalizira closure sitingalangize zonse za m'banja maawa ochepa. Langizo lonena kuti ngati mmene munakuti kukumbukira kubwerera kwa mashehe kubwera kudini kudini ndi imene ili ndi yankho pa chimene mukuchifunachi. zikakavutanso kubanja kakumbukireni kuti tidapita kuti kudini tisazayende chidule khulula uyo kumabungwe eh ungomva osakumbukiranso signals oh apita apita ku victim support victim support matenda inapita kumbukira enanso apita kumaloya eh zandimvetsa chisoni banja lina

makamangitsana ndi amuna kukamangitsana koma lero akumbukira kubwera kumzikiti mawa zavuta ali kumakoti tinapita kumene kuti ndakapeza kuti loya amene anagamula zoti mamuna amangidwe ndakampeza ataledzera ama- amaweruza milanduyo ali chiledzerere Allahu akumukama Allah kunyoza dini ya muhammad sallallahu alaihi wasallam qurani kukwanira hadithi ya mtumiki kukwanira kutipatsa maotani osaka Pezani mabuku osiyanasiyana mukawerenga kuti mtumiki amakhala bwanji ndi azikazi ake, mkazi akakhale bwanji kukhala msilamu wopambana kapena banja lake likakhale lopambana bwanji. Kumawerenga literature ngati imeneyi, banja limafunikatu kulipangira study, limafunika literature ndipo mukaliyendetsa bwino kulibe chinthu chozuna kuposa cha kuposa banja. Mukachiyendetsanso molakwika kulibe chinthu chovuta ngati banja. akulowa ma bp akuyamba kulowa shuga stroko zimene nkhani yake banja chonde koma chonde kwa ife amene tili pano amene takhazikika mabanjano amene mabanja athu akupitirapitira patsogolo ah, zaka zikupitirapitira tiyeni tisiye moyo wa masiku apitachi ngati mapangirana mambali mbuyomu tili atsikana tili anyamata tiyeni tikule takula tsopano Ngati takula, tiyeni tiyambe kupima nzeru, tiyeni tiyambe kulikonda banja lathu muli ana mmenemo, amene asasokonezeke tsogolo lawo chifukwa cha kupulikira kwa ife, chifukwa cha makani a ife, chifukwa cha kusamvera kwa mkazi wa amuna, kapena chifukwa cha mamuna kusamkonda mkazi wake, zipangitse kuti ana awo tsogolo lawo lionongeke. Maphunziro osayenda bwino, madrasa osayenda bwino, nkhani yake bambo ndi mayi akukangana, pena kugawana ana kumene